Igbo mma mmanụ nnọọ nụ n'asụsụ Igbo amaka nke ụbọchị nke taa ee o nwere obere ihe nji maka e wee bịa biko si ka anyị tinyekerenụ ọnụ maka na nya wụ ihe nwere ka o si wee dụ ọ gbagwojuru anya hmm? ọ wụkwa na ihe jọrọ njọ ma sikarịa nkakwụ n'isi kedu ihe nji maka e wee bịa n'ụbọchị nke taa ihe nji maka e wee bịa wụ ụmụ nwoke nwere nwa bọyị bifo ha nụọ nwaanyị ọ ihe nji maka e wee bịa ụmụ nwaanyị nụrụ di di ha wụ ọga nwere onye na-agbara ha bọyị bifo ha nụwa nwoke ahụ ịma na e nwere ụmụ nwoke ụmụ nwoke ọbụla nọrụ onwe ha nwoke na-anụbeghị nwaanyị nọrụ onwe ya nwere nwa bọyị na na ụmụ bọyị ya na-adị na mma na na ụmụ bọyị ya na-erikọ nri n'ofu efere na na ụmụ bọyị ya na-adọ na nwa njakịrị ka nwoke na nwoke ha ha sị onye bụ nwa bọyị ya ha na-eme ka ihe niile dị gị na wụrụ ofu onweghị nkewa enweghị mkpakọ ọga ma na ya wụ ọga nwa bọyị ya mara nwa bọyị a na-akwara onye ọbụla n'ugwu nke ya n'ụdị n'ụdị nwoke ahụ mechazie jee nụọ nwaanyị bata nwunye ya atọnụzie ihe mmadụ amaghị afa ya nwaanyị ahụ ọ nụrụ emezie di e ọ kpọ nwa bọyị ya asị nwaanyị ahụ ọ nụrụ emezie nwoke ihe ọ bụla nwa ya nwoke ahụ merụ nwa bọyị ya ahụ merụ onweghị nke na-adịzi ya na mma ọkwa nwa bọyị ya ọ sịrị na ọ nya wụ ihe niile na ọ nya na-agba mbọ na ọ nya na-eme nke a o jezie nụta nwaanyị nwaanyị ahụ ọ nụtaziri abịazie jiri ihe niile kpọdo isi n'ala nwoke mmadụ na na nwa bọyị ya na-egwukọrịta egwu dịka nwanne na nwanne agagharịkwazie ọ gagharịzie ahụ ọ kpọzie nwa bọyị ya ahụ asị nwa bọyị ya ahụ mee enu mee ana o nwezi nke na-adị ya mma n'ahụ o nwere ihe m chọrọ ịjụ biko nụ kedu ihe na-ebute ụdịka ọnọdụ a kedu ihe na-ebute ụdịka ọnọdụ dị otu a ihe mere ihe dị otu a ji eme ị chere na o si n'aka nwoke ka ị chere na o si n'aka nwaanyị mụnwa na onwe m echere m na o si n'aka nwaanyị maka na tupu nwoke anụwa nwaanyị na na nwata nwoke ahụ na-agbara ya bọyị anọrụgo mana ọ nụtaghaziri nwaanyị ihe niile ghasaa ụmụ nwaanyị kedu ihe kpatara na ị nụọ di ị wụ nwa agbọghọ wee nụọ di kedu ihe mere i ji wee baa na ezinụlọ dị n'udo ezinụlọ na-ebi ọfụma ezinụlọ na-enweta mfụta onwe ha ka nwanne na nwanne ezinụlọ na-eme ka ihe a na-eme na-agakọrịta ị banyezie na ya wee kpọdo isi n'ala onye fụ ibe ya ọya amazi ọga fụ nwa bọị ya ọ dị ka ọ fụrụ ekwensu nwa bọị fụ ọga ọ dị ka ọ fụrụ eze dibịa kedu ihe kpatara i ji wee bụrụ nsogbu bụrụ ọnwụnwa bụrụ nghasa wee jewe ije di ihe m na-agwa unu taa ama m na ọ na-eme but amaghị m na o mekwuna onye m ma maka na n'ụbọchị nke taa o nwere onye mụ na ya na-akparịta nkata wee sị ya na o nwere okwu m chọrọ ikwu ya nekwa isiokwu m o wee sị m na ihe anụnwa bụ ihe mere ya na na na ọga ya na-erikọta nni na ofu efere na na na ọga ya na-akpa njakịrị na in fact na ọga ya na-agwa ụmụnne ya na ụmụnne ọga ya ahụ ọga na-agwa ụmụnne ọga ụmụnne ya na ụmụnne ya n'afọ na onye awụ gịnị wee jesi ọgwụ na ọ na-agba mbọ na ọ na-eme ihe niile ọ nụtahụkwa na nwaanyị ihe niile ga-akọ ọ bụ na ọ fụ na ọ ma nọnwu o kwuo na ya na n'obi nne ya na-emetụ ya o buru ngwongwo ya naa ka a na-ekwu ka a na-ekwu o ruha ọnwa ịsaa ọ bụ ọnwa asatọ afịa ahụ ụlọ afịa ahụ mechie ụlọ afịa ahụ mechie ụmụ nwaanyị kedu ihe mere na ị nụọ di na unu achọghị udo kedu ihe mere na ị nụọ di i buru mpako wee jebe ije di nwa bọị ahụ ị na-emegbu ọkwa nwa bọị ahụ na-eje achụta ego ọga na-enye gị ọkwa nwa bọị na-achụta ego akpa osikapa a na-egote n'ụlọ ahụ ọkwa nwa bọị ahụ na-achụta ego e ji akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ọkwa nwa bọị ahụ na-achụta ego e ji akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ akwụ ụgwọ ụlọ ụfọdụ ọtụtụ n'ime ndị ọga ọ nwa bọị chụtara ha ego ha ji megoro rụọ ụlọ nke ha gị nwa nwaanyị nọ na di nwa bọị dịgo m enu man onye metaghị mma echịrịwado ihe ekwe ṅụrụ mmiri tọwa iko kedu ihe nwa ahụ merụ gị kedu obi ọjọọ ị nwegidoro na ihe ekwe nwa mmadụ ṅụrụ mmiri tọwa iko a sị gị jee gbawa ọsọ afịa ihe ejekwa a sị gị jee n'ọba ebe a na-edosa afịa na n'ukwu n'ukwu nke i je bupụta ihe ebupụtakwa kedu ihe mere na ị ma nzu ike kedu ihe mere na ị ma nzu ike ka ofe rọrọ arọ wee zuru gị nni ị na-ata agagagagagaga nke na-ewutekarịcha m wụ nnọọ ndị ahụ ọga ha nọrọ onwe ha nwee nwa bọyị bifo ha emegoro wee lụọ nwaanyị nwata nwaanyị ahụ batazie onye dị mfe ahụ ya du marụ na nwata nwoke a anọwago ebe a bifo nya nwa wee bata kama ọ ya eme ka ọga na nwa bọyị ya nọrọkwa n'udo o bude nkewa kewasị onye ọbụla ọga ahụ mgbe ọ nọ nnake ọ nọkatabụghị ofu otu ụbọchị wonie aka tie nwa bọyị ya ife mana ọ lụta gị na nwaanyị o jezie kotara nwa bọyị ya koboko aṅa o je gotere ya ọ fụ ife o mere o gote fan belt or hose eji agba mmiri nke ọbụla nwa bọyị ya meziri adịghị mma na ihe na-anụ ịdakwa ịdakwa ịdakwa biko ụmụ nwaanyị dị otu a hanụ aka unu ji hanụ aka unu ji na ibu ngwa afịa n'isi adịrọ mfecha ikechisi ngwa afịa adịrọ mfecha nwa bọyị nwa bọyị gị ahụ ya emekwa elu mechaa ana bata n'ụlọ ị ma dosara ya nri dị mma ị makwa na ọ nwa bọyị ahụ mere na ị na-eriju afọ ị makwa na ọ nwa bọyị ahụ na-agbata mbọ ọga ji egote ihe nri n'ụlọ i sichazie nri ị ya enye nwa mmadụ nri ka ume wee dị ya ọ ya gbapụkwa echi ka ọ gbawa mbọ gbapụtara gị ife dị mma ịnwụcha enye nri a na-enye nwa nkụta naa ka i rie rigbu onwe gị naa ka i rie rigbu onwe gị ife ị ya etinye n'efere onye a bụ onye na na oge nọbụ kamgbe ehi oge kedu ihe nwa bọyị ahụ mere gị mere na ị ma ekwe nwatakịrị mmadụ ma ihe ọ bịa arụ i yiwe akwa yụchasịcha echirichi nwa bọyị nwa bọyị eje gbaa mbọ ọ gbasịa mbọ o buo ngwa afịa kee eke bupụ ebupụ o nwee onye bịara afịa ọ gba ọ gbagharị ọ gbagharịcha o kee ngwa afịa mee ihe niile gburugburu ebe onye ahụ ya aba ụgbọala o bukọrọcha ya bata o- o mee ihe ndị ọzọ nọkwa na shop o mechaa ya bata ọ bịa gbaa mmiri na ọnụ ụlọ enweghị mmiri n'ụlọ ọ gbasịa mmiri ọ sụọ akwa ọ sụcha akwa o wee bịa nye ya nri dịka nri nwa nkịta mana ị nọ n'ụlọ o nweghị ife ị na-arụ ọ bụrọ naanị na ọ sụrụ akwa ụmụazị ọ sụkwuru nke gị sụọ nke ọga kedu ụdị ajọ omume dị ya ụmụ ihe a mechalụ ụmụaka kịta ahazi ekwe eje agba bọyị ụmụaka ugbu a ahazi ekwe eje agba bọyị maka na ihe a na-afụ n'aka ndị ha na-eje agbara bọyị ee o mere ụfọdụ kama ha ya eje gba bọyị ha eje bube kọnkịrị ọ ha eje mụọ mekanik ha eje mewe ihe ọzọ ọ maka akparịma dịka akparịmagwa ndị a gasị biko hanụ aka unu ji ụmụ nwaanyị ọ niile nwụ na ha nụrụ di mgbe di ha anụ- a- mgbe di ha nwere nwa bọyị di unu enwego nwa bọyị unu wee bata dịka nwunye biko hapụnụ nwa bọyị ka o megoro ka ọ ṅụrụ mmiri tọwa iko ka o bie ndụ dị ka mmadụ ụfọdụ ụmụ akparịma agwa emegide na ndị mmadụ ahazi ekwe eje agba bọyị ndị mmadụ ahazi ekwe eje agba bọyị ọ maka akparịma agwa ọjọọ unu karịsịa unu ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ọtụtụ ụmụ nwoke enweghị nsogbu ọ wụ nwaanyị ha nụrụ mere obi ha ọtọ mụọ tokwute Ọ nwaanyị ha nụrụ mere omume ha wee gbanwee otu ahụ i si wụrụ mmadụ ka nwa bọyị ahụ si wụrụ mmadụ ọ wụzi na Chukwu meere gị amara ị nọrọ n'ọnọdụ dị otu ahụ ọ dịzie gị ka ị nwechaana ihe niile ị fụzie mmadụ mmadụ aha gị ka mpempe akụ ị hụ onye na-agbara gị mbọ ọ dị gị ka mpempe akụ biko ha nụkwa unu ji ha nụkwa unu ji ka ụmụ mmadụ nwee aṅụrị ebe ha na-agba bọyị ka ụmụ mmadụ nwee aṅụrị ebe ha nọ i nweta ozi a biko tụsaa ya achọrọ m ka ozi a jezuo ebe niile ka ụmụ nwaanyị hanata ka ha hanata ka ụmụazị mmadụ nwee ndụ na-eme ndụ ọ gwụchakwanụ ka ọ ha m n'ọnụ Daalụnụ n'isonyesi m ike n'ime asụsụ Igbo amaka. Ka emesịa.